nke izi anyị na-edi unu bịa nyelụnụ anyị aka ọ ka esi emenụ ee ọ ka esi eme na ọ na-abụ onye nna ya nwụlụ achọ ka elekọ ife nna ya o ya na ife a na-eme na Nollywood na ọ na-eme eme life ife a na-eme na Nollywood na-eme eme life ọ na-abụ onye nna ya nwụlụ achọ ka elekọ ife nna ya ee ọ na-abụ onye nna ya nwụlụ achọ ka elekọ ife nna ya ee ọra na eze ndị Igbo biko kwanụ o tinyekwanụ ọnụ n'okwu a na ọ pụagokwa na gị a tinyenụ ọnụ n'okwu a neenụ nne m ebe a ka o kwuo okwu kwuenụ okwu nụ ebezina akwa kwuo okwu onye nwe enyemaka nyelụkwa ihe a dịgokwa too much o alụ na-emekwa na ogidi ọ ka esi emenụ ọ na-abụ onye nna ya nwụlụ elekọ ihe nna ya ọ na-abụ onye nna ya nwụlụ elekọ ihe nna ya elepụgo nke mbụ anyị ekwula okwu ma banyekwala nke ịbụa ọ na-abụ onye nna ya nwụlụ elekọ ife nna ya ọ ka esi emenụ ogidi akwawa na unu na-ekwu ọ ka esi eme ọ ka esi emenụ ogidi doonụ ọ ka esi emenụ ọ kwa na ogidi ka ọ na-eme n'Ire ndị ụnọ na ụmụtazi kindred wee bụrụ na ndị ụmụtazi abụọ alụ na ndị ụmụnne abụọ alụ na nna m nwụrụ just last year ka anyị kwa nna m fa jụ nwere ife a na-eme eme ndị a na-emela anyị last year ka anyị kwa nna m arizona fa jụ o nwere ife a na-eme eme ndị a na-emela anyị last year fa sị na nna m ji fa ụgwọ na ọdụ- na nna akwụsị ụgwọ kwụọ nke mmadụ fa sị na ya eme clearance 300 700,000 nke ebe a na-eme ihe eme from 700 to 300 ayọgide na biko fa wee na 150 na nke nwa bụ ebe na anị nna m lesịrị mgbe ọ dị ndụ na ọ ya enye fa commission n'ogidi o nwena ebe a na-enye commission na ụmụnna m ele anị ọ sọ na ụmụtazi kindred ka ọ dị ndị ogidi ndị ichie ogidi ndị okenye ogidi tiinụ okwu ọnụ n'ogidi niile sijukere na igwe ogidi o nwenugo ebe ụmụnna ọ ya-abụ ele anị enye commission anị onye akpa ire anị i nye ụmụnna ị commission ọ gị na ụmụnna ị dị wee nwere anị o nwenugo ebe a na-eme ya anyị lee anị anyị ka anyị wee kwa nna anyị fa sị na ya enye fa 3 million ndị ụmụtazi kindred fa nara anyị nya 3 million fa nara anyị nya sọsọ ka o wee bụ na anyị kwara nna anyị fa na-achọsi ife ya eme anyị ka anyị ghara ịkwa nna anyị anyị na-edi fa sị na anyị ya-enye fa 3 million before anyị akwa nna anyị anyị welu 3 million nye fa ọ mụnwa mụ na nwanne m nwoke eje meelụ fa POS nye fa 3 million fa nala anyị nya before fa wee bịa kwara anyị nna anyị ọ ebu ewenu

anyị na-edi sị m ya bụ na anyị disiri ya ka anyị di ya ya ka a wee kwagodu nna anyị fa buru nke clearance anyị nye fa 150,000 ọ dị ego one anyị na-edi m ya bụ na akwa nna anyị kịta akwa fa chọ ka fa bịa letọpụ nke fọrọ afọ ka fa je letọpụ nke fọrọ afọ oke esi emenụ ogidi tini ọnụ o ọra na eze ndị igbo tini ọnụ na ọdịgote ụbọchị ọkwa nwada ogidi ka m bụ ọkwa nwada ogidi ka m bụ abịakwa m abịa nne m bụ onye ogidi nne nne m onye ogidi ọkwa ezigbote nwada ogidi ka m bụ nne m bụ onye ụmụdoma uru ogidi nne nne m onye ụmụanugwo uru ogidi abịakwa m abịa ọkwa ezigbote nwada ogidi ka m bụ oke esi eme na ogidi oke esi emenụ unu tinikwuo ya ọnụ na onye adịgọta ume ọchị ọkwazikwanụ mee dị ọra na eze ndị igbo bịanụ nyere anyị aka o oke esi emenụ alịlị egbuenụ m o arizona nna m ebe ka ị nọ arizona nna m ebe ka ị nọ oke esi eme Hey! maka na nna m nwụrụ just last year fa wee chọ ka fa kpakọlụ ife anyị niile oke esi emenụ e ogidi oke esi emenụ e alụ na-emekwanụ n'ogidi o ụmụtazi kindred bụkwa na alụ o fa bụkwa alụ onye fụkwa video a na-eshare ya onye inye aka gbatakwara anyị ọsọ enyemaka oke esi emenụ oke esi emenụ ogidi alụ na-emekwa oke esi emenụ ọ na-abụ onye nna ya nwụrụ a kpakọrọ ife nwoke mmadụ ọ dịka o nwezị nwa nna m nwekwa nwoke nwee nwa nwa nwoke enwekwa nwanne nwoke nwanne m nwoke mụtakwara ụmụ nwoke ee ọ ka esi eme na ogidi tikwanụ ọnụ n'okwu a na ọ dịgo too much ndị ichie ogidi ndị okenye ogidi igwe ogidi gbatalụ na ya ọsọ enyemaka o gbatalụ na ya ọsọ enyemaka o abịawala ọmụ ife kọ fa ma na nke izi fa bulu signboard bulu ọmụ tii na anị anyị sị onye abakwana ebe a o ji bụ na anị mmụọ nye nye nye nye nye adị andị fajala dị anị fajala anị ọ bụ ọkwa anị mmụọ ọkwa anị nna m anị arizona anị mmụọ dịkwara onwe ya iche anyị egosibụkwa fa sị fa neenụ nke bụ anị mmụọ na nke a abụlakwa anị mmụọ na anị nna m fa bịa fa sị na anị mmụọ ma na-ele ya ọ bụ na anị mmụọ na ya ele ya ọ bụ na anị mmụọ fa ya elebe ya mana fa dị n'alụ lee ya o nwekwa ife anyị melụ fa uche fa wee bụ na ebe a na enwerọ ife anyị mee ka fa laa ya taa ọzọ ogidi doonụ ogidi doonụ tikwanụ ọnụ n'okwu ahụ ogidi doonụ ọkwa nwada unu na-ekwu na ogidi ka ọ na-eme n'ire ndị ụnọ n'ire ndị ụnọ na ogidi na ụmụtazi kindred ọ ka esi eme na aja anị ogidi doo ogidi doo ọ ka esi eme anyị na-azụ ya na buyers elelute bịa na-elekọsị ife nna m ọ na-abụ nwoke nwụrụ elebe isi ya ọnwa eze famili nwoke ọnwa eze na famili e ọ rara eze ndị igbo tikwanụ ya ọnụ na ọ dịgo too much n'ebe gaba na-aga n'igwe na-anụfa n'enu fọ ndị nwa ọgwụ ya ti ita n'enu fọ ogidi doonụ ogidi doonụ n'anya ka ọ na-ebido m ekene nwa ngwu ọ na-ebido m ọ na-ebido m n'anya ekene nwa ngwu na tenesi ya azụ n'anya ekene nwa ngwu ọ na-ebido m ọ nyewa ka ọ dị ka ọpịa n'isi o si ezi nata ọ bịa zọwa ife nna m ọkwa i nwe nna ekene ife anyị mere ma ọ bụ na ọ dị mma anyị emeghị ya ọ bụ na ọ dị mma ife me nna m ya emewado ndị nche ofu ofu ọ nwada ka m bụ nwada ogidi ife unu na-eme ọ bụ na o zi ezi aja anị ogidi anị ogidi ya emewado unu nye ofu ofu one after the other ekene nwa ngwu onye nwa ka ọ ka n'isi o si obodo m na-amarọ nata ka ọ bịa zọwa ife arizona ọkwa ndị arizona nyalụsịrị aka ka ọ dị ndụ ndị arizona nyalụsịrị aka ka ọ dị ndụ ndị arizona nyere aka ka ọ dị ndụ arizona nwụrụzịa fa bulu ya sị ya ka akwa ya fa jụ anyị ma ife anyị gbagharịgide bifo a wee kwa nna m anyị ma ego anyị tufu bifo a wee kwa nna m oke si emenụ ee ogidi oke si emenụ ee ọ na-abụ onye nna ya nwụrụ ọ na-elekọ ife nna ya onye nwekwa enyemaka nyere anyị ọ dịgo too much ọkwa ezi ime ya dị ọkwazi medi adịgo too much o hey hey ụmụtazi unu bụkwa alụ o oke esi eme nụ. oke esi eme onye nwere enyemaka bịa nyela anyị Oh my God! Hey, Chi m o! Hey! Oke si eme nu o Chineke nna. Oke si eme. Hey! Alịlị egbuo nụ m o. Hey! Ọ dị- Hmm, ọ dịkwanụ egwu biko nụ ndị ogidi tụnyekwanụ ihe a ọnụ tụnyekwanụ ihe a ọnụ na ihe a apụkwa n'egwu ọ bụrụkwa na ihe niile nwata nwaanyị a na-ekwu ebe a bụ eziokwu hmm, ọ dịkwa egwu ọ dịkwa egwu ngwa ka m mara ihe unu che n'ihe onyonyo a